de la trans gambie ale eh, contre la eh, coupe d'afrique cote d'ivoire 2023 o ye éliminatoire de don tile sabanan ale ni tile naani na donc tile sabanan baaraw de bɛ kɛ mun ye bamakɔ yan nɔ o bɛ kɛ juma nata ni ala sɔnna a ma le eh, le 24 pardon n ko juma nata le 24 o baaraw bɛ kɛ o cogoya la jibiri kaba o bɛ kɛ stade du 26 mars ale kɔnɔna la donc seginni o bɛ kɛ le 28 donc o bɛ taa kɛ kaza mun ye marɔkaw fɛ yen donc o siratigɛ la bi sɔgɔmada in na degekaramɔgɔ eric segu sel ale tun bɛ eh, kunnafonidilaw ɲɛma fédération malienne de football la ale eh, dagayɔrɔ o la eh, ale bɛ bamakɔ yan ale ye bamakɔ ye le 24 o tɛ bi kunɲɔgɔn ye o ye bi kunɲɔgɔn ye aa bi kunɲɔgɔn don parce que ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fili bi kunɲɔgɔn don awɔ donc bi tɛ 17 ye awɔ don bi kunɲɔgɔn don juma donc n'i ye baaraw jateminɛ jibiri kaba donc an b'a fɔ eric segu sel ale kɔni ye bolo mɔɔnɔ bɔ dolantanna mugan ani wɔɔrɔ Donc a ye wele bila olu de ma olu de bɛna na mun ye mali jɔyɔrɔ fa ni dolantan eh, sabanan ale ni eh, naani na o hukumu kɔnɔna la a dolantanna mugan ni wɔɔrɔ la sa donc i b'a ye k'a fɔ min ye jɔkɔlɔsibaw olu ye maa saba ye a maa saba la ismail jara jawara ale bɛ balon tan min ye malmö la suède jigi jara young africans ale bɛ tanzanie abubakar dumbiya afrik football elite afe nin y'ale yɛrɛ ka selection fɔlɔ ye min ye mali équipe national a ale kɔnɔna la bon maintenant défense la sa hamari traoré rennes masajo aydara lens faransi isiar drame bastia faransi n'ale fana ka selection fɔlɔ ye mun ye mali fanfɛla la mahamadu fofana nojo ale bɛ amiens faransi amadu dante sturm graz autriche buakar kiki kuyate montpellier faransi falai sako montpellier faransi musa jara toulouse ale fana kun famana ka na dɔɔni eh, jaje samaseku hoffenheim mohamed kamara cɛmancɛ red bull autriche ayi dɛ o tɛ u filila monaco don han u bɛ tila k'o rectifier mɔgɔ tɛ red bull la dɛ a bɔra yen lasana kulibali copier coller de yɔrɔ lasana kulibali salernitana itali alu jeng al ahly egypte

ka sɔrɔ ka bɔ yen ka na turin cɛ mun ye stade malien de bamakɔ la ka sɔrɔ ka taa kɔfɛ ka sɔrɔ ka segin ka na mun ye tunisie waati in na jibiri kaba salimami ko salimami a ye salimami kɛ
la bonjour
kaba don donc nin tun ye maa mugan ani wɔɔrɔ ye degekaramɔgɔ eric segu sel a ye minnu wele donc an bɛ kuma don a yɛrɛ da sisan a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye lisi in kan ale ni mali ni gambie ka dolantan in kan eric segu sel mali équipe nationale degekaramɔgɔ

Puis après, on aura le temps de se projeter sur le match euh, du 28 euh, au Maroc. Ah.
Voilà. Eric Sekou Chelle, Mali équipe nationale degekaramɔgɔ Djibri Kaba. Mm -hmm. En tout cas, a kumana bakuruba la, mun ye dolantanna mugan ni wɔɔrɔ in wele la, a kumana kosɛbɛ o kan. kun jumɛn na a y'u wele donc a kumana k'a fɔ même groupe dɔ don donc a tɛna fɔ k'a bɛ yɛlɛmaba don a la hali n'a sɔrɔ an bɛ se ka fɔ maa duuru kura kɔni b'a la minnu b'u ka segin dɔw b'u ka seginni kɛ dɔw ta ye maa fɔlɔfɔlɔ u ye nin waati in na donc o jateminɛ fana a yira fana k'a fɔ ɲininkali kɛra a la min ibrahim sisoko donc a yira k'a fɔ k'a n'o kumara mais ko ibrahim ko k'a tɛ fɛ ka na sisan Moise Aurel Sahi Dion an b'a wele yan ko Messi donc an y'a fɔ yan kuma caman a mɛnna ale kɔni a yira k'a fɔ k'a bɛ taa jouer Cote d'Ivoire fɛ Cote d'Ivoire ka U23 yɛrɛ liste min bɔra donc a tɔgɔ b'o kan hali n'a sɔrɔ a ɲininkali kɛra a la donc a y'a fɔ ko Moise ko k'a bɛ taa jouer min ye eh, Cote d'Ivoire ale fɛ nin waati in kɔnɔna donc an b'a fɔ a ye ko a bon vent donc a yira fana k'a fɔ ko match in kɔni ko a ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ko match gɛlɛmanba de don Mali ni Gambie ni ɲɔgɔn cɛ mais ko a bɛ compter min ye supportɛriw kan ani an bɛɛ lajɛlen kan walasa ka se ka jukɔrɔmadondon cogoya min na walasa ka se ka eh, sebaaya sɔrɔ min ye eh, bamakɔ yan nɔ donc regroupement kɔni bɛ daminɛ eh, ka nin kalo in tile mugan baaraw bɛ daminɛ o kɔrɔ o kɔrɔ ko tɛnɛ don de baaraw kan ka bila sen kan parce que ekipu dɔ dɔw bɛ jouer bi juma samedi ani dimanche don pour que u ka se ka eh, ɲɔgɔn sɔrɔ yan bamakɔ yan nɔ donc u bɛna taa daga min ye hôtel dɔ la hali n'a sɔrɔ u ma hôtel kɔni tɔgɔ fɔ nka laɲini fana min ye mercredi don donc ani eh, kunnafonidilaw olu ka se ka ɲɔgɔn ye fana ka se ka baro kɛ baaraw bɛna boli cogoya min na jibiri kaba donc y'a fɔ cogo min na o don solomana donc labɛnw bɛɛ b'a ka sabati pour que min ye an bɛ se ka qualifier cogo min na parce que match nafa b'a la kosɛbɛ parce que n'an gagnera contre Gambie donc o y'an qualifierlen ne ma fili jate non o b'an kɛ 9 points mais n'an sera ka hali o o match retour 4e journée n'an ye kuru kelen sɔrɔ nka mais vraiment match fila in n'an ma n'an match fila in kɔni gagner ka ban o y'a bannen o ye qualification assurée ye gagner dɔrɔn donc o y'a o y'a nɔgɔyalen o don jibiri kaba voilà donc an bɛ tour kɛ a b'o fan fɛ yan nka sen ka tuguni ka da dɔ min ye équipe nationale alu badara jalo kɔnti ale ka cɛdenw fana wele la